Awkuzu Broadcasting TV program anyị taa bụ ka ọ dị mma ka ị na-emeli ee nna anyị daalụ kenekwa gị ọnụ Eh? mgbara daalụ introduce onye bụ onwe gị okay ee afa m bụ chief Tochukwu Paul Ezeodo ee Akupe na-ekute ego nke izizi na Awkuzu onye Ụmụobi Ụmụọma anọ abịa na ward nke ndị oyibo na-akpọ ward ọ ward 38

ka anyị buka bute eje ka anyị bata anyị na Awkuzu Broadcasting TV nwanne anyị nwoke wee bịa bụ Ọzọ Akupe na-ekute ego onye ike nga Awkuzu masị mkpa n'ọhịa abalị gị amụkwa ọ ga-abịa ihe ọ bụla ị na-achọ chukwu ya ebe ya mgbe abụ ị na-eji ihe elu ya ee gbasị na taa anyị nwanne bụ ka ọ dị mma goziela anyị ndị Awkuzu goziela anyị ndị vụ anyị n'anya na-ekiri anyị online gozie anyị ndị Igbo niile gozie anyị obodo a bụ Naijiria nwa ee na-eprotect ya from ndị ajọ mmadụ onwe ma sị na adịla anyị na mma ọzọ anyị adị n'iro ọmaka ya emela anyị ekwu na ndụ ndụ nka nka hmm. mana ọ nwere ive m na-agọ na-agọ n'ọvọ hmm. ive mmadụ na-eche na be m mee na be ya ive mmadụ na-eche na be m mee na be ya ive m na-eche na be mmadụ mee na be onye ahụ ya bụ ive m na-agọ n'ọvọ and ọvọ ọzọ m na-agọ na-agọ ọ bụ na onye mee ive

Eh, abụgo m one time youth chairman na Ụmụọma anọ ward 38 abụgo m one time vice chairman Ụmụọma anọ abụgo m one time vice chairman Ụmụobi in general presently i am the chairman of uh, Nkwele ugwu na adagbe which comprises n'ọnụ oyibo Nkwele na Ụmụobi ọ mụ bụ the chairman

Ụmụobi chịa Nkwele Nkwele chịa Ụmụobi achịa so ee Ajide achịgo ndị si chịsịa ma mkpụrụ elu akụba Orlando chịa emesịa Pastor Faro chịa so now o lugo Ụmụobi ọ mụ na-achị m chịsịa nke a m na-achị bụ second tenure o luzie Nkwele Yes.

n'ihe ọbụla a na-eme so ndị o lulu bụ Ivite ana ara na oke rue mmadụ ị rapụ ya o mee ive ya na chi ya kwuru so arọ m azọ PG ive m na-azọ bụ PRO yes Ọ na-enwe ike na- maka the PG arrangement ife ọ na-eme ọ na-agakwa ọvụma ka onwe nwatavie na-adị na ya for now well um, a na-akpakwa aghala ịmago na ihe ọbụla a na-eme ya enwe ndị ya na-akpa aghala dịka o si dị mana to me is not an issue why i say is not an issue bụ na the zoning formula from awkuzu bido n'ikenga o bido n'ezi sorry o bido n'ezi echesi na second tenure ya ka e nwee consensus agreement nke a na-akpọ njikọ ọnụ echesi wee jee second tenure ikwuo echesi jesie bụ ezi ka o luo ikenga because no kit handing over so o luo ikenga anyị ewetewuru ofu onye n'ikolo ikenga ka anyị suppose isi mgbe m fere weta mmadụ ma ọ bụ umuobi ma ọ bụ obinagụ ma ọ bụ ukpomachi ma ọ bụ dusogu mana ọ kwerọ anyị me and anyị nwa n'anya fụrụ na ọ ya emebiri anyị ife na anyị mụsịra ncha niile and n'ime na anyị mụsịra ife e ji amụtali nwa na-azụ ya n'akwụkwọ ọ bụlụ lawyer bụrụ barrister nke ọ were qualified ịzọ ife anyị wee nee anya ndị pụta na ikenga ma barrister ma lawyer ma ife dị iche iche dị ya anyị sị ma nna na anyị mụrụ unu jee nụ zọọ onye win ha jebe na ọ bụ ụmụ anyị ka unu bụ and etu ọ ga-esi wee mee so na nke a na-eme ebe a na awkuzu bụ ifite ka enye na ọbanakwala ikenga anya n'agbanyeghị na m atọrọ ikenga na eme ka anyị si ka ọ na-eso n'okwu maka na asị na ewere nye gị anyị ewerela ọka obodo nye gị ma ndị ọzọ nọ Ifite ji azọba. ifite jee zọọ onye win ya chịbe chukwu na-eme eze mmadụ a na-emere eze a mụrụ nwata onye a bụ unu chere na ọ nya ya achị wee bịa ntụmọta bụ win mana ịpụtasị m maazọ na mbụ gasị ememi mpụtachiri nne dagodi na-apụta gasị onye ilo m so ife e ji wee si ifite jee zọọ bụ ka a na-enwe n'onye ilo onye ọbụla zọọ onye win ya chịba

ife a kwesịrị ịbụ omenala ee nwaanyị nna ya biri mmanya ya jee chọọ di ya o nyezie di ya bụ mmanya di ya were mmanya kwọọ n'ala were ego tinye na ya mmanya bụ a na-aṅụrụ aṅụ ọ na ọ sụrụ ọsụrụ ndị nke nwaanyị ọ ife ahụ bụ tradition omenala dị ebe ahụ
Baba ụwa bụ ụzọ onye ọcha ekene nchukwu na this tv broadcast imepe ọ ya abalị gị ọmụ o e nwere ụzọ ihe naabọ dị na ịnụ nwaanyị nke izizi bụ na ị chọọ ịnụ nwaanyị i jee be nke nwaanyị kụọ aka kwuo na ị chọ ịnụ ya a kpọọ nke nwaanyị jụọ ya ma ị chọrọ onye ọ sị ee a naa azụ i wee bịa mee ego ego ahụ i me bụ ka nwaanyị wee mara na ọ nụgo di ee o change ya from Nwoye ọ zara Nweke are you getting me ihe agbamnkwụ ya jụrụ m mmanya na-ebu wee na-achọ nwoke bụ ihe ọ bụ n'olu oyibo bụ honor and respect n'ọnụ oyibo a bịa n'ọnụ igbo ọ bụrụ njirimara njirimara bụ ka a waa mara onye bụ di ya mmanya anwa ndị igbo na-afụta ya na ọ dị precious ị mara nwaanyị buru mmanya na-aga ụmụ nwoke ana-asị ya bịa na ọ mụ bịa bịa ọ na-anya ọ sị ya na ọ bụrọ onye Ee, amụrụ m i je ebe a na-agba nkwụ yes now ọ chọgide wee chọta gị bụ nwoke wee sekpuru ala buru mmanya bunye gị i wee buru mmanya abụ na i wusi ya n'ala na ọ na-abụ i wusi ya i rejectgo the marriage eziokwu yes and ọ ṅụa onye ọbụla dinaa nwunye gị ọ bụrụ alụ hmm. ego bụ ịgbanwe afa from afa nna to afa gị mmanya bụ igosi ọgbụgba ndụ na ọ ṅụbiri mmanya bunye gị na unu abụgola ofu i wee buru mmanya a wufuo maka e mee e nye gị poison ma maka nna anyị na-eme ị lụrọ nwaanyị

ihe nna anyị na-akọwata anyị bụ na you as a man as me ebe na-eto eto i je ebe agbamnkwụ ebe a na-anụ nwaanyị i lue there e nye gị nwa e nye nwaanyị mmanya ka o jee di gị bụ di ya ị ṅụsịa mmanya i welie cup mba i welie cup i wusie i were mmanya wusie n'ala nwaanyị nye gị mmanya i were mmanya wusi ya n'ala kedu is it the tradition ndị di ya ebe ị na-ezelụ poison ọ sị na ọ dịrọ mma i me this kind of a thing ị makwara na ngị na nwunye gị na bond ahụ adịghịkwa there na mmadụ dinakwa nwunye gị anaghị ejide ọkụ ya ọ bụrụ alụ ọ bụrụ alụ ọzọ dị ka ibi ya dị as a senior brother gị maọbụ junior brother gị a na-ege na ntị na ọ nụrụ nwaanyị ọ nwụọ and nyanwa bụ nwoke wa ha nwụrụ ị ya-ekuchinwu nwunye nwanne gị nwoke ahụ ee ife ọbụla na-aga na omenala omenala igbo mgbe gboo mee ka anyị male na senior brother gị nụọ nwaanyị nwụọ na i nwere right ikuchi ya mana o dipende ka ndị si eme o nwere ife a na-akpọ ewu a na-egbu n'ama ewu ahụ a na-egbu n'ama bụ debe nke nwoke ya egoli ewu nke nwaanyị eruo egbu ya n'ama gwazie ndị obodo ma ọ bụ ụmụnna ya na ọkwa ya na onye a na-emezi ụmụnne ya amalụ na onye a na ya bi otu na-eme so ikuchi mmadụ bụ omenala Igbo tradition ndị Igbo ife e ji emeli ya bụ ka nwaanyị ada eje na-amụta ọbala na-abụrọ ọbala ezinụlọ anwa o wee nyebe nsogbu maka na o nwe ife a na-akpọ ọfọ ọ ya-abụ na nwoke anọọzi nwanne ya mụọ ya ka a mara na ofu ọbala ahụ ka na-aga maka ịba n'obi maka na ob- eh, ndị igbo emebisigo ife gbasara obi ọ nya ka ndị igbo ji emeli ya mgbe ahụ mana taata ọ dịzirọ otu nwaanyị nile mba nnọọ ọ kwa ihe ọzọ na-agbagwoju m anya dịka nwaanyị pụtara kịta tụrụ ime ogbi nata be nne ya ọ mụta nwaanyị ọ mụta nwata nwaanyị nwata nwaanyị ahụ ọ ya-anụnwu di ebe nne ya nne na-akabe anụ di
ee na nwaanyị tụrụ ime ogbi mụọ nwa ọ bụrụ nwa nwaanyị o nwee onye fụrụ ya na o togo like ya ya chọọ ịnụ ya ọ ya-anụ ya and nne ya akabe anụ di o si na eke di o o nwe ndị akara bụ- aka ụmụ ndị bi na tradition bụ ọ bụ na that woman anụ di the girl no fit marry o nwere ndị na tradition fa mana ife ahụ bụ amoosu a hụrụ anya amoosu a vụlụ anya ijide mmadụ maka na onye mụrụ ya akarọ enwe ma ya bụ nne mụrụ ya nwa chi ya ekwetekwa na ọ ya-anụ di ife ọbụla ị na-eme n'ụwa bụ ị na-eme ya fisikal ị na-eme ya spiritual nke mmadụ kwete na nke mmụọ kwete ka ọ ya-abụ i me ọ baara gị i me sọ nke mmadụ kwete ma mmụọ ekwetarọ ya ọ ya abara gị rapụ onye ọbụla ka ọ mee akara aka ya so na nwaanyị mụọ nwa ma ya anụrọ di ihe wee too ihe dịka Obi Cubana ee dilọd abahabụ nwa ya like anya chọọ ịnụ ya go ahead order Nke ndị ya ekeli ụdị nwa. ọ ndị ya ekeli ya Ee. nnọọ ndị ya ekeli ya bụ ndị be nke nwaanyị ndị ya ekeli ya maka na o nwere di ba ya anabata nwa nwada mụ asị nwada ba ya egburu ya egbu ba nabata ya ba ekelie ya ọ ba kelie ya ọ ya wụrụ na ọ nwa obodo ya bụ na-amụ nwa ahụ eje mee ihe ọ kwesịrị ime wee kelie ya mana ihe asọ na ihe ekeri nwa ahụ ka itufu ya anyị etufurọ nwa etufu Okay.
So, ka e ka esi wee abụ ka e ka esi wee abụ na na nwoke etoluru ee ọwa bụ na nne ya bịawa bịa ije di adịghị nne ya bịawa abịa ije di and ebe ahụ a na-anụ ebe ahụ a na-anụ nne ya ebe ahụ a na-anụ nne ya kịta o nwee right ije na ndị ichie o nwee right ịkwado ije n'obi maka na ọ bụrọ ọbara nna ya ibe ahụ abụghị nne eduwa bịa ije di o nwere right na ezinụlọ abụọ bịara ọ bịara nọ ajụjụ eji ụgba mma nwa eku n'aka wee bịa ije di ịba n'obi o nwere ike ịba n'obi nke nna ya maka na nna ya asị ya baa ihe a ya-akpọ ya bụ eze enyere n'aka eze enyere n'aka na nna ya nyere ya ya na ndụ bụ onye na-anụ nne ya mgbe ha ndụlụ anya o mete mma ọ dịlụ the family o mete njọ ọ dịrị the family mana ihe gbasara ọfọ ụmụnna ma ọ bụ ọfọ obodo ọ ya emetụrọ ya aka eziokwu maka na ya bụ abụ ka ọ ya bụ ije agwa gị onye mụrụ gị
mana ndị Igbo sị na ọyị adị ekete nwa
ọyị adị ekete nwa bụ na imere ego mana onye ahụ nụzie mezie ego wee kpọrọ ya bata eketego ya bụ nwa so ọ ejewuzi n'obi n'obi nke nna ya ọ ya ejewurọ nke ụmụnna soro ebe ụmụnna ọ na-ejerọ n'obi nke ụmụnna agụ ya atụrụ ime ya eziokwu ka o si dị okay okay azụ m na ee wata azụ m nkịta ee dịka na nwaanyị ee lụrụ di di ya bụ gbaa nkwụ ya mee ihe niile dị n'isi ya ee mana nwoke gbanwezi small little problem n'ume a wee jee di ya nwoke ọzọ n'ezi wee mụtakwa nwa wee abata na the family ịghọta wee mụta nwa nwoke emesịa nke nwoke a achọpụta na ọ bụrọ nne ya ọ bụrọ nna ya ahụ ya na ya bi ya na onye mụrụ ya wee mesịa na ọzọ ya bi ya mụrụ ya o nwere right ịnachigha azụ ka o nwere right ịnọrọzie nna ya ahụ ebee ka ọ na-ana eje nke ọ na-idire na na-ege ntị
nwoke anụgo nwaanyị ka esi anụ nwaanyị ha wee see okwu ọ wee naa jee ebe ọzọ jee tụrụ ime mụọ nwa nwoke mere ihe n'isi ya bụ ya nwe nwa ka tradition igbo land si wee dị mana ọ sị na nwa a na ya achọrọ ya sị kpọjelụ ya nna mụrụ ya e nwere right ịkpọjere ya nna mụrụ ya mana ọ nabata ya ọnwụ ya ka ọ bụ ọ bụrụ gị ị ya-anabata ọ mụa ee ee tony amụ m na-alụ ọlụ ee m ma alike ka onye nwe nwa gburu nwa ya ma ọ sịzie na ya chọrọ ibulata ya bụ nwa nwa ahụ bata be gị ya likekwa ka ọ na-akpọ m obi n'obi gị ya likekwa ka o sikwara ụmụnna na-eme ife onye eliwe ife n'arọ gị onye ejenwu na ndị ichie gị ejenwukwa na agụ gị onye sikwa nwụnwụ ndị ọ- ndị ọbịa ọ bụ ọbala gị ahụ na-enweta gị 100% right o kwesịrị inweta be gị as a father good ee ife gbasara obi ọ ya abara na ya o nwere ife a na-akpọ ukpe- ubebe n'ọkị ha ọdịnihu wetara ya n'ime n'obi m m na-ekebe m ka ọ ya-esi dị ndị ọzọ nwere ike si ya ha ndụlụ anya ife oge kpọrọ arụ bụ arụ ebe sị na ọ bụrọ arụ abụrọ arụ mana mụnwa ya agụ ya n'obi ya adịrọlụ gị mana esie ihe arọ ọ ya-eli ya maka na emere ego nne ya mana ọbọ bụ nke ọ ya na-etirọ n'obi and ọ agbọrọ ndị isi ebe nna m ngada mana the boy amarụ na ọ bụrọ gị bụ biological father ya ị ma na ọ ya na-ewute ọ ga-abụ na ọ ya-abịa bụ diọkpala gị oke nna ife i kwu dị mma ee ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe maka na kịta anyị na-asọ anya n'iru wee na-ekwu okwu ee m na-eme ka ọ malị na nne ya mere ngana na ive nne ya melụ bụ ive ana na-emere eme mana m agha achị gburu ya na mụ were ya sị nwa m ka ọ ihe emezi diọkpala gị ma ọ bụ na onye ọbịa bụ diọkpala onye m ji utu m wee mụ ihe eme diọkpala gị ka o si dị
ọ bụrụ na ọ chọrọ ọ chọrọ nna ya ewa ị ma na a bịa na anị Igbo anyị ma oyi na ọmambala anyị enwe anyị mere agịrị rinne do you support agịrị and kedụ ive bụ agịrị enwe agịrị edere adịrị listen o nwere ive ndị gboo na-akpọ ezinụnọ apụtasị nke maka ezinụnọ ive ọ na-egosi bụ na mgbe gboo na nwoke nwere right ịnụ nwaanyị ịtọ ịnọ and na nwoke nụzigoro nwaanyị ịtọ ịnọ na o nwere ike nwee onye o nwere outside ya na ya na-eme agịrị n'olu ndị ọmambala maka anyị bụ ọmambala
and ọ tradition ka ọ bụ na ọmambala na oyi nwaanyị na-eme ebe agịrị
ive o ji wee bụrụ tradition bụ na ndị Igbo ka anyị bụ anyị abụrọ ndị ọcha ya bụ ịgba akwụkwọ a sị gị na ovu nwoke ovu nwaanyị so i support agịrị
kedu ihe bụ agịrị agịrị bụ

nwaanyị ji maka na nwunye ya na-eme agịrị wee na achọrọ ibi be di ya ọ pụọ nwaanyị ọzọ abata obi si ebe ahụ ọ bụ otu dị nwaanyị ọzọ bata obi si ebe a n'isi wee pụ obi si ebe a n'isi pụ obi ili gị wee pụọ so o gosiri na ọ dịghị n'agịrị onye acha dị were nwayọọ na-eyikwa okpu jide ebutela ọya maka na isi ya eme na ọ dịkwa mma mana ọ dọkọta mee jiri maka ya wee na ịchọrọ ịnụ di maka na nne gị nne gị gwa gị ive ọ bụ n'ebe di ya nọ

pụva emume mere tako di ya pụtara ya feki na ibe iyi elu o wee jekwuru enyi ya nwoke sị ya na ndị mụ jide mụ na nwaanyị ọzọ wee pụta anyasị jụba m kedu ihe m na-eli otu na gwadị nwaanyị egbuo gị nwoke ọ bụrụ mmadụ gwa nwoke ọ jee yọọ nwunye ya ayịyọ omume nwaanyị a na-emeso di ya ka di ya na-eji wee sị ya nne na mụ ya agba n'ezi nne na m ya agbara n'ezi ife na-ebute agịrị bụ omume nwaanyị a na-emeso di ya ọ dị mma nnọọ unu anụgo ya ee ife ọ na-akọwa bụ you as a man you as a woman treat your partner very well ee onye ahụ gị na ya na-eme di na nwunye treat ya ọfụma mee ihe omume dị mma ma mụọ ka e si alụ di na nwunye enwe nne ya ama eme na-ebute ụmụ agwa niile nwa a na-akpa agịrị a na-akpọ ya tradition so ive kwesịrị bụ tradition ị ghọta na ama eme ee mmadụ achọzie ya abụghị enye ya obi ụtọ ebe ọ bụ na onye gị na-anọ na-enyere gị obi ụtọ onye ọzọ enye gị obi ụtọ ahụ Ọ bụ. na ọ bụrụ tradition ka ọ bụ Ọ bụ. onye abalị gị kedu ive ọbịa ka ị wee gwa Awkuzu na ndị igbo na-ege anyị ntị be anyị nwanne ka o sugharị ive nwa ọ na-atọ gị ụtọ kedu advice inye inwe ihe ndị youth gbakọrọ mmadụ okwu gaba n'ụlọ Eh, no. Eh, achọrọ m use this medium ka m wee gwa ndị be anyị na agwọ ee, ndị bụrụ sị na agwọ amụgo na- na akịrịkọ ka ọ gịnị ka a na-akpọ ya anyị enwerozi youth sorry to say this anyị enwerozi youth ee, fako ị na-alụ ụlọ taa chọọ ndị ya ihe rụfuo gị ụlọ ị ga-achọzi ya abụ ndị Cotonou ka a na-akpọzi ebe a ndị Togo ntego ee ga-abịa rụkwaa ụlọ mee screeding ndị be anyị ji foonu n'aka na-eche ego ndị ọcha ọwụwa ọ na-ewute m ndị be anyị na-eje ozi boy ive ndị igbo ji wee dominate Lagos taa bụ na a na-eje boy ị gbasịa boy e settle gị chọọ check i checkie ya ndị igbo ala eje ozi boy na ọ nọ n'ebe ụlọ o yiri nnukwu trouser o see tattoo n'aka o megide megide gbagide egwu ọsịa gị wọka nwoke gbagide egwu ọchị awa ka nwaanyị gbagide egwu ọchị awa ka na-akpa abụrụ o megide ọ bụ ike mgbe gboo ị bụ ike e jide gị mana ya apịa gị maọbụ esi awọka tata asị nwoka bụzi ihe anyị na-ahụ na TikTok va kpọrọ ya ma Instagram

ọ sị gị how much will you pay me lozoo na e si na ya ebute ọya lozoo na e si na ya ewere nwaanyị agwọ ọgwụ ego lozoo na ihe ọjọọ dị iche iche dị na ya okwu m na-agwa ndị youth ị bụrụ nwoke akwụkwọ ekwe gị agụ jee mụọ ọrụ rapụnụ esi fon n'aka oke soro mgbele maa mmiri ọ kọrọ mgbele ọ ya-akọrọ oke onye a gwara okwu wee tụwa inu kọwara ya ị ma na ego e ji nụta nne ya naa n'iyi ụzọ a bụ onye ahụ si ọbara ya nwee ike isi ọya bara ọzọ ya bụ ihe m wee gwa ndị Igbo na anụzi ya ee ọzọ akụbe
ọzọ nwere ego ọzọ ndị ọcha naanị gị ihe o kwuru na ụmụ nwoke ụmụ ikorobịa kịta nwa na onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme ee ndị otu anyị na-aga mekwa anyị nke i mee nke ọbụla ọ bụ chọkwu ọzọ mee i mee nke ọbụla ọ bụ chọkwu ọzọ mee ihe chọrọ ka e nye gị na ị mara ihe ị na-eme ka ọ wee abalị gị rapụ na ime na-akpa agbụrụ chọọ ihe ị ga-eme ọ ihe ọ na-akọwa ọ bụrụ na akwụkwọ ka ọ ga-agụ